Bhuel, i dtús báire táimid iontach buíoch de na do na cainteoirí agus de dhaoine eile a tháinig inár láthair inniu nó an an rud is mó atá ag dul i bhfeidhm ormsa ná ar bhealach an an an an bhrí nó an fórsa lena bhfuil na pointí seo á ndéanamh agus mar mar bhall de phobal na teanga is is léir ón méid atá ráite an dochar atá déanta, atá déanta go stairiúil do phobal na teanga mar gheall ar an, gur leithcheal agus gur faillí atá i gceist i dtaca le pobal na teanga a chumasú i dtaca le, mar theanga phobail, mar theanga phearsanta, mar aon mhuinín iontu féin mar Ghaeilgeoirí nó mar aon mhuinín iontu féin mar phobal agus fiú a bheith ar a gcompord iontu féin mar dhaoine agus is cinnte go bhfuil sé iontach, gur teachtaireacht iontach láidir go bhfuil frustrachas agus fearg á léiriú agus go bhfuil ceart anseo, ceart mar phobal teanga agus ceart bundaonna nach bhfuil, ceart nach bhfuil á fáil go stairiúil agus an dúshlán atá againn ansin mar fhoireann ná aghaidh a thabhairt oiread is a thig linn agus riar ar na bearnaí seo agus is léir tá go leor cainte déanta ar an leas Má léirítear an dochar nó an easpa a bhí ann agus atá ann go fóill, go léirítear an leas a dhéanfaidh do phobal na teanga agus do na hearnálacha difriúla. Tá rudaí eile atá cineál láidir tagtha chun tosaigh fosta. Tá caint go stairiúil le fada an lá go bhfuil cineál bearna idir pobal na Gaeltachta go háirithe agus má haithníodh ón tús gurb í caint na Gaeltachta cineál tobar, glan tobar na teanga, gur léir go bhfuil bearna i ndiaidh fás agus go bhfuil seo fíor go fóill, go mbraitear go bhfuil cineál dícháiliú nó díchumasú á dhéanamh ar an teanga bheo mar gheall ar an teanga chaighdeánach agus an dóigh a gcuirtear sin i láthair. Is léir go mbraitear nach raibh guth ag. pobal na teanga ins na Gaeltachtaí. Agus is ceist bhunúsach agus bhí sé mar theideal ar alt a scríobh muid féin faoin chur chuige maidir leis an chaighdeán Gaeilge san fhoclóir a cuireadh i gcló ná cé leis an teanga seo? I ndeireadh an lae cé leis an teanga? An le hiomlán phobal na teanga nó an le haicmí áirithe agus sílim go ndearn Dónall tagairt, Dónall Ó Braonáin tagairt don aicme léinn agus go mb'fhéidir go bhfuil go bhfuil ruball an mhadra ag craitheadh madra seachas go mbeadh an madra ag craitheadh an rubaill, más sin an cur síos a b'fhearr a d'fhóirfeadh dó. Mar sin, is léir go bhfuil go bhfuil frustrachas maidir le easpa gutha agus dá réir sin easpa freastail ar riachtanais i dtaca le buanú agus caomhnú na gcanúintí agus an tsaibhris ins na canúintí agus an dóigh a ndéanann sin an teanga a láidriú ar bhonn áitiúil ar dtús agus a chothú. Bunaithe ansin. Muna bhfuil an teanga láidir ar bhonn áitiúil bhuel ní bheidh daoine muiníneach ins a' teangaidh mar theanga náisiúnta ná mar theanga phobail. Os a choinne sin tá ceisteannaí bunúsacha maidir le cé mhéad a thig le foclóir a dhéanamh agus is muid féin is túisce a d'aithneodh go bhfuil difear idir um bunchúram foclóir Béarla-Gaeilge agus sé sin um soláthar Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine nach bhfuil fhios acu conas rud éigin a rá i nGaeilge nó nach bhfuil cinnte conas a deirtear a leithéid agus braitheadh nuair a cuireadh cúram na foclóireachta ar Fhoras na Gaeilge braitheadh gur sin an an an riachtanas a ba mhó toisc go bhfuil go bhfuil cuid mhór de phobal na teanga ar foghlaimeoirí iad agus cuid mhaith mar gheall ar méid daoine atá sa chóras oideachais agus is mar gheall ar sin a tugadh tús áite don fhoclóir Béarla-Gaeilge ach Fiú agus muid ag breathnú chun tosaigh ar an fhoclóir nua Gaeilge-Gaeilge, agus tá sé uilig ag brath ar ndóigh ar mhaoiniú agus ar acmhainní, in amannaí ní mór dúinn a bheith cúramach an bhfuil muid ag iarraidh an iomarca a bhaint as aon fhoinse amháin agus tá sé an-deacair mar shampla riar ar gach canúint in aon fhoclóir amháin nó chaillfí 90% nó 95% de na húsáideoirí muna mbeidh sé bainistithe nó curtha i láthair ar bhealach a bheadh an-chúramach. Tá sé an-deacair sé, seacht, deich leagan a chur ar fáil. Tuigimid ar fad an luach atá leis na canúintí agus le fuaimniú na gcanúintí agus dá réir sin ach bheadh ceist le cur, cé a bheadh ag gnóthú ar sé nó ocht nó deich gcinn de chomhaid fuaime le focal ar leith? Níl mise a rá nach féidir é a dhéanamh ná nár cheart é a dhéanamh ach ní mór i gcónaí súil a choinneáil agus bheith cúramach gan a bheith ag dréim leis an iomarca agus nach ndéanfaí praiseach ar bhealach as an áis dá mbeadh an iomarca á chlúdach ann. An dá phointe dheiridh go díreach a luafainn leis ná, tá an cheist seo go mór i dtreis i dtaca le leaganacha dúchasacha versus leaganacha atá ar leaganacha cineál lán-Ghaeilge iad ach atá saorga agus an aithnímid iad a bheith saorga versus lorg an Bhéarla. Agus is bun is bun phrionsabal sa lá atá inniu ann i gcás cúrsaí foclóireachta gur ar bhonn cineál gur ar bhonn daonlathach nó ar bhonn minicíochta a chuirtear ábhar ins an áireamh nó a fhágtar ábhar as an áireamh agus b'é sin b'é an cheist seo idir na leaganacha is saibhre nó is íonghloine nó is uaisle a chaomhnú versus na leaganacha is mó atá ar bhéal daoine, de réir mar a fheictear don fhoireann. Beidh sin ina cheist leanúnach agus beidh orainn go leor comhairle a dhéanamh agus go leor plé a dhéanamh agus, mar a luaigh cúpla duine, níl anseo ar bhealach ach tús plé agus d'fhéadfaí seisiún iomlán a dhéanamh ar aon cheann amháin de na cainteanna, aon cheann amháin ar bith de na cainteanna a bhí againn inniu. An rud deireanach a déarfainn leis ar bhealach ná, Ó thaobh s'againn féin, braithim mar bhealach, bhuel tá saghas scáth ceart orm féin nuair a fheicim an méid oibre atá fós le déanamh, bhuel bhí muid faoi bhrú leanúnach leis an fhoclóir a chríochnú a chur i gcrích agus bhí sé ar nós ag dreapadh binne agus deirtear ná breathnaigh fút, tharat, ar dheis ná ar chlé, treabh leat go dtí go mbainfidh tú an scailp amach agus go mbeidh tú slán. Ach anois tá bonn curtha fúinn, tá obair, tá an fómhar thar a bheith fairsing. Ach ar an drochuair tá an mheitheal thar a bheith gann agus in amannaí níl 's am an dtuigeann daoine nó níl ach beirt fostaithe go lán aimseartha le cúrsaí foclóireachta i bhForas na Gaeilge faoi láthair. Níl ach duine amháin acu sin ar chonradh buan. Níl ach beirt fostaithe i gcúrsaí téarmaíochta. Mar sin in amannaí bíonn frustrachas orainn féin go minic nach dtig linne níos mó de sholáthar a chur ar fáil don phobal, nach dtig linn freastal mar ba mhian linne nuair a fheiceann muid na riachtanais atá ann agus beidh orainn bheith cúramach i gcónaí gan a bheith ag iarraidh an iomarca a bhaint amach má tá, muna bhfuil na hacmhainní cuí ar fáil agus gur de réir a chéile agus tá, bhí sé an-spéisiúil an méid a bhí Dónal Ó hAiniféin a rá, b'fhéidir gur cheart dúinn tosú le croí-ábhair b'fhéidir ag leibhéal naíonra nó bunscoile agus iarracht a dhéanamh forbairt ach beidh sin le plé nuair a bheas na pleananna tionscadail agus araile á gcur i gcrích. Mar sin, tá, bhí sé thar a bheith spéisiúil a bheith ag éisteacht. Tá, tá a lán ábhar machnaimh, tá, le, bhí sé nós ar ais san ollscoil, tá leathanaigh fada de nótaí breac anseo agam, tá tálach i mo lámh ag breacadh. Ach tá muid ag súil go leanfar den phlé agus go, go, go gcruthóidh seo cás láidir, go gcuirfidh sé ar a shúile chách go bhfuil riachtanas bunúsach anseo ag gach leibhéal, go háirithe i dtaca le le Foclóir Aonteangach agus riar ar phobal na teanga, ach fosta go bhfuil gá leis le Foclóir Gaeilge-Béarla chun cuidiú le leathadh na teanga i measc an phobail nach bhfuil an teanga acu go láidir.